Takulandirani pano pa Lahiri K TV. Kodi simunapange subscribe? Ngati simunapange tango pangani subscribe. Nkhani yomwe tabwera nayo pano azimayi omwe amakhala maiko akunja and amakhala ndi chikhalidwe choyiwala kapena amayiwala chomwe anafikira ku maloko ndiyeno uthengawu tawumvereni mwachidwi. Ai, ndatopa
basi wina kungochoka ku malawi kubwera kuno kumazangopanga uhule kumuuza kuti uku asisi kuli ntchito ati ine ntchito ayi hmm? kungochoka ku malawi kumabwera kuno uzapanga uhule umona kusa- kuchita kusasa pa social, pa social media atitu inetu ofuna beans ndili nazo ndithu pompo pompo 100 rand Usi- usiku wonse 350 inetu ndimaona ngati kuti mwina akugulisadi nyemba zenizeni nyemba zake akunena thupi asisi kuwauza ntchito iwo ati ayi koma iwo ati kugulisa beans kungochoka ku malawi basi asisi chisankho chikhale chimenechi eh? mmamva bwanji mukakhala mmagona ndi amuna ngati mmamva bwanji inu eh? Ah, hiyaya eh? nde kuli awawawa azimayi apa banjawo koma nde atchuka ati ku south africa kuno nde mukutipangisa manyazi osangolisiya banja lomakapanga uhule bwanji eh? mukutipangisa manyazi uhule kuchita kumposa mzimayi okhala yekha obwera yekha kumposa inu azimayi apa banja inu mumafuna chani eh? ngati banja lakutopesa osangolisiya banja kupanga pitiriza uhule bwanji nde pali azimayi ena atu akumasiya mabanja awo kumusiyatu mamuna wawo wawo wawukha kumapita pa kukakhala paokha kumakasokoneza mabanja anzawo mumamva bwanji mwasiya mamuna wanu komatu kumona mamuna amsiya handisa mutu amapangira china chilichonse china chilichonse koma kukalimbana ndi khoswe wachabechabe komanso khoswe ameneyo ali ndimo ali ndi mkazi wake mumamva bwanji azimayi ngati inu mukutipangisa manyazi azimayi inu amuna anu anu- anakuitanani ku malawi inu azimayi apa banja mukutiyalusa ku south africa kuno hmm? ngati amuna anu sakukusamalani khalani pasi mukambirane nawo zoti ati amuna anga simukwanisa chakuti chakuti eh? ndiye naveke iyi ayi ndikupanga chibwezi amuna anga sakundikwanisa sakukukwanisa osawauza bwanji kuti amuna ako sakukukwanisa nthawi yonse nthawi yonse waziwa panopo akuyitanisa kuchoka ku malawi kubwera kunoko panopa ndi waziwa zoti sakukukwanisa eh? ati yayitu raundi imodzi yokha basi atopa nde iwe umafuna maraundi angati osawauza kuti ufuna maraundi sikisi bwanji kusiyana kuti muzikapanga uhule kunja huh? inu azimayi apa banja mwatchuka ndi uhule pa south africa pano agalu inu mwamva hmm? agalu achabechabe mamuna akapita ku ntchito umochiona chili zii chikupita kuchibwezi chikupita kuchibwezi kuchoka kumeneko mamuna wachipeza pakhomo ngati sina- sichinapite kwina konyengesa eh? mukutilengeska mukutilengeska pala ni ntheura ilekani waka nthengwa ilekani nthengwa kakhalani pamwekha hmm? umona mzimayi anali pa banja labwinobwino koma kusakhutirisidwa mamuna atu amatha kukwatira akazi kaya ndi teni koma mkazi sayenda mitala ayi mkazi sayenda mitala hmm? ati amuna anga amapanga zibwezi inenso ndibwezera ubwezera bwanji kugwidwa kwa iweyo uyaluka dziko lonse lapansi pamene mamuna kungogwidwa chigololo sizichedwa kuthayi hmm? mkazi sayenda mitala zomapikisana ndi mamuna zizoti mamuna anga amapanga zibwezi inenso nzipanga zibwezi asisi mukulakwisa mungotaya banja lanu mamuna wacha akakutulukani akakwatira wina zija mumalira zija mpaka kumwa mankhwala huh? azimayi ena ndinotani huh? mwaonjeza uhule azimayi apa- apatheba pano azimayi oitanisidwa ino eh? nde kuli itititi azibambo tena timati yayi azimayi obwera okha ine sindingakwate ndi mahule eh? bwanji mumayitanisa asikana kumalawi kama kuthawani kunoko azimayitu mukawayitanisa kumalawi amangofuna powolokera nde bolaso obwera okha aliso bwino simunaluzepo chanu china chilichonse wangobwera yekha mwangokumana konkuno koma mumasimba ati hey mkazi obwera yekha sindingamkwatire sindingapange deti ndi mkazi obwera wekha mahule nanga awa ali pa banja wakuhula banja akusiyani bwanji umakapanga uhule uko kuyitanisa mkazi kumalawi ndalama za nkhaninkhani kungokhala naye mwezi umodzi wathawa wapita kwa mamuna wina apo ayi wathawa ukakhala payi kamamva bwanji agalu inu mukamayitanisa akazi ku malawi kenako muzinena akazi obwerawo kamamva bwanji eh? vimaliretu vimaliretu vakuti mwanakazi wakuza yekha ni muzerezi kwenenso imwe mwazimayi pa nthengwa imwe alekani uhule pala nthengwa mwayiona kuti iku- ikumwenerani cha lekani maka nthengwa kutani mukapitirizike uhule pamana kuti mudabutisikenge mwanakazi wopanga mitala ah? mwanakazi wopanga mitala mukutilengeska chomene mukutilengeska hey afumani ala aya antapiyani asitapiyanga iwaziwa waziwa lero lipoti sitapiyako poti wabwera pa south africa pano hmm? waziwa lerodi hmm? umona mkazi mamuna ake akunsamala bwinobwino china chilichonse akuchita kuoneka bwino koma ayi ndithu umona akukapanga chibwezi ni munthu woti ntchito yake yosalongosoka koma ati nkhani nkuchipinda amuna ake sakumkwanisa amwe asisi muli ndi yesu inuyi Ha, chiwanda chani ndi sima mukhuta vimariretu ndikuziwa ena mudana nayo post yangayi oro mudane nane ndilibe nanu ntchito ndilibe nanu ntchito ngati ndimadya kwanu ndimakhala kwanu ine ayi demeti vimariretu virekeke vimariretu pusa
Uthengawo utandipeza, ndinakhumudwa nazo atafotokoza zomwe akuchita azimayi ambiri maiko osiyanasiyana akapita ku Tanzania ngakhale ku South Africa komanso ku Botswana ku Mozambique akuchulutsa kwambiri uhule. Awa ndi malangizonso apadera omwe ndingakuuzeni zonena kuti moyo ndi mpamba usamalire wekha. Kupeza mamuna ndikukhala naye ngati banja nkofunika kusiyana ndi kuchita uhule muzafa mukadali achichepere. Ine, chonde chonde siyani mchitidwe umenewu makolo amadalira kuti mwana wanga ali kosaka, ziko limaziwa mukamachita zosakhala bwino mumatukanisa makolo komanso mumayalusa kapena mumaipisa mbiri ya ziko la Malawi kunena kuti akazi aku Malawi ndi mahule okhaokha.